Okay, dadi anyị ekene gị kedu afa gị kedu ihe eji wee mara gị oke nwa ọgama ị ga-ewelitekwa ọnụ ka a nụ ihe ị na-ekwu oke oke nwa ọgama bụ aha m oke oke nwa ọgama ee oke dadi o nwere echichi i chiri o nwere echichi i chiri ma ọ na omenala ma ọ n'ụka
echichi ndị gboo chiri m ihe na ọ bụ maka obonyi maka oke ihe gbasara ndị omenala oke maka ubonyi ihe Eh. gbasara ndị ndị omenala omenala oke dadi kedu ihe ubonyi ahụ pụtara kedu ihe ubonyi ubonyi ahụ echichi ahụ echiri gị kedu ihe ọ pụtara ọ pụtara na onye na-echi ọzọ ma ọ bụ dịka onye ji ama nwụrụ anwụ oke onye Chineke kpọrọ oku ọnwụ mụbụ ya ga-abịakwute anyị jee mene na omenala ka esi eme oke gụnwa bụ ị dị entitled ije ichi mmadụ ihe dịka ọzọ Ehe, ichi mmadụ ihe dịka chief onye ọ na mmadụ nwụrụ ọ bụ mgbe mmadụ nwụrụ Ee. anaghị anaghị nke a bụ nke chief nke chief dị iche oke Mm. oke ọ dị mma dadi dadi kedu ihe eji wee malụ ndị be unu bụ ndị be nwa ọgama kedu ihe eji wee malụ unu unu abụ ndị ọrụ aka ka unu abụ ndị ọrụ ugbo ka unu abụ ndị ọrụ oyibo
eji mara anyị buru ibu eji maka ọkpụkpụ ịgba ọkpụkpụ e nwere accident eji maka ihe nne dịka ọmụmụ ọrụ aka ọrụ dịcha n'iche n'iche ya bụ eji mara ndị Ugwuanyị Itike oke dadi unu na-agba ọkpụkpụ ee oke ndị be Ugwuanyị Itike unu na-agba ọkpụkpụ ya na mmadụ nwere accident gbarisi ọkpụkpụ unu na-agba dadi o nwere ebe unu na-agọ ọgwụ ahụ unu ji agwọ ọkpụkpụ ahụ agọ ka ọ dụ onye ọbụla n'ala onye ọbụla bụ nwa ndị be itike nwee ike ịgba ọkpụkpụ ka o nwe onye ọ bụ ya na-agba ya iche na the family ee o nwere dịka side okay ekwuye O nwere- e- eche village by village okay like ị bịa ebe ndị otu Ugwuanyị okay na anyị bụ ndị nwe dị ọkpụkpụ okay unu abịa nwa ee na ọ bụghị others ndị ndị ndị others amaghị maka nke ahụ Okay. na Okay. famili anyị nwere oke famili unu onye ọbụla na famili unu ga-agbanwu mmadụ ọkpụkpụ yes oke ọ dị mma dadi dadi ndị be unu unu abụ ndị ụka ka unu abụ ndị omenala Ee, ndị ụka dị ma ndị omenala dị oke Ee, gụnwa bụ onye omenala abụ m onye omenala oke dadi mgbe gboo nna unu o mere omenala ka ha emere ụka
Na- mgbe gboo na- ndị omenala dịkwaghị ma ndị ụka nọkwaghị nna unu ka m na-ekwu o mere omenala ka o jere ụka o mega omenala oke dadi mgbe ọ na-eme omenala o nwere mma ọ gọrọ o nwere mmụọ ọ gọrọ na be unu bụ ala ụlọ ma ọ na okwu n'etiti ma ọ na famili unu a Ee, na- ihe dị na ya bụ na enweghị mgbe omenala adịghị ya bụ omenala o nwere ụma na ọ na-agọ nke okay ọ na-efe o nwere mmụọ na-agọ nke ya Ya na- okay ọ dị mma daddy ndị be unu unu a na-eme emume iri ji ọfụrụ na be unu a na-emenụ ya kedu ihe a na-akpọ emume ahụ kedu ka unu si eme ya kee mgbe unu ji eme ya Ahụ na nsọ ji nsọ ji bụ ihe a na-akpọ ya okay nsọ ji ka unu na-akpọ ya ee ọ dị mma kee mgbe unu ji eme emume nsọ ji na be unu mgbe ji ọhụrụ na-apụta okay ji ọhụrụ na-apụta okay ee. daddy dịka unu nwa bụ ndị omenala mbọsị ahụ e- e- a ga-eme nsọ ji ahụ unu a na-agọ ya agọ ka onye nọlụ be ya o shie ji ribere onwe ya ka o nwere omenala unu na-emeli ya o nwere ebe a na-eje eme ya bụ nsọ ji o nwere onye na- like like ndị ụka onye ahụ esimụtara ji be ya o rie anyị bụ ndị omenala buru gbagokwa ebe anyị na-eje eme omenala kedu ebe unu na-eje eme ya ndị unu nwa bụ ndị omenala ọ bụ na ndị mgbago mgbago ugwu be anyị okay n'ugwu Ee. ebe a mba alụsị ka ọ- Ee, ebe a- anya ihe a na-eme nsọ ji ahụ ya bụ ebe a na-eme ebe ahụ dị Mm. okay ọ dị mma daddy daddy ndị be unu a na-eme emume ịba nwa ọfụrụ afa na a mụrụ nwa ọfụ unu a na-eme emume ịgbọ ịba nwa ọfụrụ afa na a na-ekupụta nwa mgbe gboo ma kịta kedu ka unu si eme ya ma ọ bụ na unu na-eme ya a na-eme ya na ọ bụ nke etu e si eje akpọ onye ahụ aha Okay. ee o nwere onye nwere ọ baa nwa ya afa ma o nwere onye nwere ha ọ bụ ọ werubere chukwu Okay.